an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ EATV bamanankan mɛnnaw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu sɔgɔlen bɛ an na an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaru waati selen bamanankan na aw dansɛ bi bakurubaw filɛ kolon ye an ka laadalafɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ nka nin waati laban ninnu na ale kɛlen don bolo kɔfɛ fɛn ye sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o kan nin dɔgɔkun kibaru in kɔnɔ yuguyugu feerela minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kayiba badabolo ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni a yɔrɔ bɛ wele bakitigɛ dankan olu ɲɛsinnen bɛ gɛlɛya caman ma sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o kan nin dɔgɔkun kibaru in kɔnɔ telefɔni ye fɛn ye min ni a bɛ mako caman ɲa an ye nka a labaarali kojugu bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye buna adamaden ma sɔɔni aw bɛna walawalali sɔrɔ o kan nin dɔgɔkun kibaru in kɔnɔ aw bisimila kokura i n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na bakurubaw la kolon ye fɛn ye min kabi lawale susuliw bɛ kɛ a kɔnɔ nka ka kɛɲɛ ni diɲɛ taabolo kuraw ye kolon labaarali bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ buna adamadenw fɛ nafa jumɛn yɛrɛ bɛ kolon kɔnɔ susuli la walasa ka o nafaw dɔn an ka jɛ ka ɲamada Asitan Ba ka sɔrɔlenw fɛ kabini lawale Kolon ye fɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ musolakaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la gabugu kɔnɔna la an bɛ waati min na iko bi hali n'i k'a sɔrɔ bayɛlɛmanikɛminɛnw cayalen don kolon jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nafa min bɛ kolon na a tɛ se ka fɔ ka ban parce que yann'an ka mansin ninnu ye an fɔlɔla kolon de la an bɛ ɲɔ baara kolon na an bɛ tiga baara kolon na kolon nafa se ka bon barika min bɛ kolon baara la a tɛ mansin baara la n'i ye ɲɔ susu mansin na ani i y'a susu kolon na o tɛ kelen ye i bɛ tiga buntɛ fo k'a ban a nan ka di a nan ka di tulu bɛɛ b'a la fɛn bɛɛ b'a la mais kabiri mansin nana a bɛɛ bɔra a la n'o tɛ anw y'an ka baara bɛɛ kɛ kolon de la kolon kɔni nafa ka bon sisan mɔgɔw kɛlen bɛ k'a négliger k'a bila kolon ka ɲi musoya yɛrɛ de la mɔgɔ bolo muso i ka kɔɲɔminan mana kɛ cogo cogo ni kolon t'a la ani daga valeur t'a la kolon nafa yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye muso tɛ taa cɛso la ni kolon t'i kun o y'a fɔlɔfɔlɔ ye a filanan ye mun ye i bɛ sigi kolon kan k'i ko k'i jansa jansali ye mun ye i ye ɲuman min k'i baw ye k'i baw waleɲuman dɔn i taadon i cɛso la o fana b'o waleɲuman dɔn kɛ k'i bilasira donc n'an tilal'o la kolon n'an tilala dumuni na k'a ban pewu an b'an tɛgɛw ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kolonda la ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kolonda la ɲɔ kolen k'a jɛ a bɛ kɛ kolon kɔnɔ de k'a buntɛ k'a mugu bɔ k'a to bɔ a la ka sari bɔ a la ka basi bɔ a la ɲɔ tugulen kolon na a nafa ka bon anw bolo ni masin ye cɛncɛn tɛ k'a la eh, fɛn buruburu min bɛ kɛ masin ɲin banna a banna a banna ɲɔmugu de la bon anw y'o de jateminɛ an b'a tugu an bolo la o nafa ka bon anw ma an mɔgɔkɔrɔba anw fɔlɔ mɔgɔw kolon ne nafa ka bon anw ma ni mansin ka kɛɲɛ ni yiriko dɛsɛ ye kolonfeerela dɔw y'a jira k'a fɔ u ɲɛsilen don gɛlɛya camanw ma
gɛlɛya mun b'a kan u b'a ɲini an b'a ɲini fɛn ka faamaw bolo u ka papiye ko nɔgɔya yiriko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an fana ka baara bɛ se ka ka nɔgɔya n'a y'a nɔgɔya dɔrɔn an fana bɛ se ka nɔgɔya kiliyan bolo parce que n'a gɛlɛyara an bolo an tɛ an tɛna se ka a fɛnkɛ a nɔgɔya kiliyanw bolo a bɛ gɛlɛya i y'a dɔn ni mɔɔ se tɛ fana tɛ kelen mɔɔ se tɛ kelen o dɔrɔn de don o gɛlɛya b'an kan Wala parce que n'a fɔra sisan koloni sinasu koloni an b'a ta waa kelen ani kɛmɛ fila an b'a feere joli yara bɛ gɛlɛya a gɛlɛyara ni waa kelen ni kɛmɛ fila tɛ e bolo dun yari i tɛna a sɔrɔ wala o de don o gɛlɛya de don
bamananw b'a fɔ n'i t'i taayɔrɔ dɔn i k'i hakili jigi i bɔyɔrɔ la o hokumu kɔnɔ an ka maakɔrɔba dɔw bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsi muso furulenw ma ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ye kolon an fɔlɔfɔlɔla kolon de la wa an dun bɛ laban kolon de la fɛnɛ hali n'i sara ni kolon tɛ i tɛ se ka baara kɛ parce que i ka digicɛ bɛ susu kolon de la donc kolon nafa ka bon ka tɛmɛ mansin nafa kan ne bɛ welewelemada kɛ denmisɛnninw ye u k'u matarafa kolonko la denbaw fana n'u b'u denw danda u ka kolon ni kolonkala k'u kun parce que caman bɛ danda bi kolon ni kolonkala t'u kun ni kolon yɛrɛ ma kɛ kɔɲɔden kun i tɛ basigi o kolon ma kɛ kɔɲɔmuso kun ka taa i tɛ se ka basigi o kolon kɛ kun ye de ka a bɛ sigi de ale tɛ bɔ a nɔ rɔ donc i fana ka sigi furu kɔnɔ ka dusu sumaya d'i ma kayi dugu kɔnɔ yuguyugu feere ye baara ye min kanulen don kosɛbɛ maa caman fɛ ka da a nafaw kan nka a feerebaa minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kayiba badabolo ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagi tun bɛ tigɛ dankan min na olu ɲɛsinnen bɛ gɛlɛya dɔw ma an bɛ don min na i ko bi walasa ka olu ka gɛlɛyaw dɔn an ka jɛ ka an ɲɛmada nana tamura ka sɔrɔlenw fɛ yuguyugu feere bɛ ka sanga sɔrɔ an fɛ kayi yan yɔrɔ min n'an b'a wele ko bagida dɔw ko malitɛlida o kɛlen bɛ yuguyugu feerelaw dagayɔrɔ ye nka gɛlɛyaba b'u kan feere in kɔnɔna na an yɛrɛ bɛ yan sisan sanni t'a la fosi fosi tuma dɔ la an bɛna a ye dɔrɔn mɛ an t'a feere sa a kɛra tɛrɛti ko de an ka fɛn tɛrɛti kun ye nɛnɛ de bon an tun bɛ marise an bɛ marise dɔw nana jateminɛ u bɛ san jama b'an kunna o fana donna a la bon depuis n'o kɛra o marise tiɲɛna an bolo y'a ye olu b'a ta u ta cogoya da la u bɛ taa tɛgɛrɛ ni wariw don a la i y'a faamu an u bɛ don a la cogo min u b'a la cogo anw kɔni kabini an n bɛ se k'a fɔ an wolola a la dɛ kiliyan dɔ bɛ na ko yugu don n'i ko dɔn ko kɛmɛ fila kɛmɛ saba i ko yugu dɔrɔn ko nin bɛ don a la ko ka gɛlɛn dɛ ka sɔrɔ o tɛ kuwa yugu da ka gɛlɛn bi bi in na fɔlɔ la minɛn dɔ b'an bɛ se k'a sɔrɔ waa tan waa tan ni fila o bali ninnu bi o ye waa mugan de ye bɔn ni e min b'a san o la sisan n'i b'a feere a bɛ gɛlɛya b'a kɔnɔ wa u ka gɛlɛya belebeleba dɔ ye sigiyɔrɔko ye
gɛlɛyaba place ko in yɛrɛ de ye fɔlɔ wa place in tɛ place garantie ye k'a fɔ i bɛ se ka magasin jɔ i bɛ se ka kantini jɔ a bɛɛ parasɔliw de ye ani basiw de ye gouvernement kan ka yan d'anw ma an ka ga jɔ mɛ n'anw k'an bɛ ga jɔ waati o waati u b'a yira an na an kana ga jɔ parce que ko dɔnni k'u mago bɛ se ka se yan ma sɛfeerelaw filɛ olu ye ga jɔ anw ye yugu feerelaw ye an bɛ se ka ga jɔ pour que an fana bɛ lafiya san mana na problème don souvent kuma dɔ an bɛ na an bɛ taa an fana b'an dayirimɛnin de sɔrɔ yan denbaya bɛ ka caya san wolonfila san seegin dɔw bɛ yan san tan ni joli anw dun mali sariya donna fo n'i ye san mugan sɔrɔ yɔrɔ la kɔni i kan ka fɛn kɛ yen bɔn filɛ nin ye san tan ni joli ne yɛrɛ b'a la san tan ani fila n bɛ yugu feere in na pilasi tɛ yen foyi tabali de bɛ n bolo n b'a sigi an bɛ fɛn bɛɛ sara an bɛ impôt sara an bɛ mɛri sara an bɛ fɛn bɛɛ sara mɛ n'an ko an bɛ gani jɔ an kunna dɔrɔn pour que an b'an ka minɛnw datugu ça va pas hali n'an ko an bɛ kɛsuni dɔ jɔ pour que minɛnw ka datugu ça va pas an bɛ mana de k'a la souvent kuma dɔ i bɛna sɔrɔ yɛrɛ i ka minɛn taara U ka tɔn ɲɛmaa ye damakasi kɛ u ka sigiyɔrɔ ko la pilasi kɛrɛnkɛrɛnnen t'an bolo i b'a fɔ ko a yan don o ye yɔrɔ de choisi an kama an ka yugu feere yan o gɛlɛya b'an kan parce que yan yɛrɛ u nana a fɔ ko u bɛna an nawuli an mana wuli an bɛ taa min o gɛlɛya b'an kan n'u sera k'an dɛmɛ ka yɔrɔ d'an ma vraiment an bɛ se ka baara kɛ o yɔrɔ kan n bɛ se ka kantini jɔ n bɛ se ka bitigi jɔ o bɛ diya an ye kosɛbɛ mɛ an filɛ yɔrɔ min an bɛ sɔnsɔrɔbugu de sini don sinikɛnɛ an si t'a dɔn an tun bɛ yɔrɔ u y'an nabɔ yen ka na yan bɔn yan fana an t'a dɔn an bɛna bɔ yan wagati wagati bɔn n'u kɔni sera ka yɔrɔ dɔ d'an ma an ka se ka o yɔrɔ labɛn ka kantiniw jɔ ka bitigiw jɔ o bɛ diya an ye kosɛbɛ yuguyugu ye an don fini ye min kanunen don maa caman fɛ a feerelaw ye laɲini kɛ walasa u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na
telefɔni ye fɛn ye min kɛlen bɛ bunadamaden caman taamaɲɔgɔn ye bi ka da a nafaw kan nka an bɛ don min na i ko bi telefɔni labaara kojugu ni o ye a filɛli damatɛmɛ wale ye o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase adamadenw ɲɛ ma walasa ka an kisi o kɔlɔlɔw ma an ka jɛ ka ɲɛmada fatumata tenbota ka sɔrɔlenw fɛ an bɛ don min na i ko bi telefɔni jɔyɔrɔba bɛ ɲɛnamaya la nka fɛn bɛɛ lajɛlen labaarali kojugu bɛ na ni kɔlɔlɔ ye o hukumu kɔnɔ ka telefɔni labaara fo k'a dama tɛmɛ o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase kɛnɛya ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛ ta fan fɛ fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ n'i y'a dépassé a b'i bana i bɛ mɛn k'i ɲɛ jɔ telefɔni na o bɛ se ka a bɛ se ka jouer ka vision kan komi a bɛ se ka ɲɛdimibana bila i la a bɛ se ka kunkolodimi bila i la parce que i bɛ se ka moment mɔgɔw yɛrɛ bɛ don i bɛ don tiktok kɔnɔ malheureusement i b'a ne b'a ta Concernant sur moi-même, ne bɛ se ka TikTok utiliser pendant de 22 heures ni jiginna baarayɔrɔ la tuma dɔ la ne bɛ to TikTok kan fo une heure du matin a bɛ jouer n kan tuma dɔ la ni n bɛ wuli ka na baarayɔrɔ la n kunkolo bɛ n dimi i b'a ye a bɛ jouer ɲɛ yɛrɛ kan. A gɛlɛya fɔlɔ o ye mun ye ɲɛ yɛrɛ bɛ sɛgɛn donc ni ɲɛ sɛgɛnna a bɛ taamasiyɛn caman nati ɲɛ b'i ŋɛɲɛ a b'i sɔgɔsɔgɔ tuma dɔw la donc olu bɛɛ bɛ ɲɛ sɛgɛnni taamasiyɛnw de kofɔ bon bɛɛ kɔfɛ ɛɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen défaut dɔw bɛ ɲɛ la an b'a fɔ ko trouble de l'amétropie bon téléphone utiliser li ka damatɛmɛ o bɛ kɛ sababu ye k'olu défaut ninnu fana bɔ kɛnɛ kan hali n'a défaut dɔw tun bɛ yen ka kɔrɔ n'u dogolen don téléphone utiliser bɛ kɛ sababu ye k'u bɔ kɛnɛ kan surtout myopie myopie ye fɛn ye n'a ye denmisɛnninw minɛ surtout u ka vision de loin u ka yɔrɔjan filɛli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ de fait que u concentrélen bɛ kɛ téléphone kan tout le temps ka mɛn donc o bɛ kɛ sababu ye u ka yɔrɔ jan filɛli tɔ gɛlɛya bɛ don a la donc a bɛ se ka myopie yɛrɛ la évoluer hali ni a daminɛ tun man jugu a bɛ se ka dɔ fara o kan kosɛbɛ o y'a gɛlɛya ye maintenant o bɛɛ kɔfɛ fana ɛɛ écran ninnu na lumière dɔ b'a la u b'a fɔ ko lumière bleue ale de ka jugu ɲɛ yɛrɛ ma kosɛbɛ lumière bleue n'i ye écran ninnu utiliser ka mɛn kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ɲɛ partie dɔ bɛ yen an b'a fɔ ko rétine ale de bɛ kɛ sababu ye eh, ka connexion kɛ an ka yetaw ni cerveau ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ se ka jouer yen kan à long terme voilà bon olu effet dɔw bɛ se ka na mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ kɔnɔna la i b'a ye a bɛ k'i la Donc o de y'a gɛlɛyaw ye.
Ladilikan damadɔw dilen don walasa ka maaw kisi ɲɛdimi banaw ma minnu bɛ sɔrɔ telefɔni fɛ. Telefɔni ye magoɲɛlan ye Ala ko tiɲɛ mɔgɔ jɛ ka gɛlɛn telefɔni kɔ bi mais n'i b'a utiliser a kɛ ka bɛn hakɛ la kana i sigi telefɔni kɔrɔ heure kelen heure fila i ɲɛ fixer écran na a kɛra telefɔni ye o a kɛra télé ye o Même ordinateur mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ni ordinateur yɛrɛ a tɛ ɲɛ k'u ye baara kɛ n'a ye u ka temps de pause ta n'i ye dɔ k'a la heure kelen surtout denmisɛnnin denmisɛnnin fitinin minnu tɛ tɛmɛ san wɔɔrɔ ɲɔgɔn kan olu man kan ka tɛmɛ trente minutes kan écran in manipuler la donc minnu bɛ taa san tan ni fila la olu fana man kan ka tɛmɛ heure kelen ɲɔgɔn kan utiliser la mɔgɔkɔrɔba fana i mana deux heures de temps kɛ sur l'écran i bɛ pause de ta n'i ye pause ta a ka ca a la fɛ

jamana kɔnɔ kibaruw kayi sifinaka maa mugan ka baaradege kɛnyɛrɛye ani sɛnɛkɛfɛnw bayɛlɛmaniw na o baaraw kolomu karili kɛra arabadon zuwekalo tile bi saba ani kelen san ba fila ani mugan naani centre de formation agropastoral complexe scolaire bubu so kɔnɔ Mali minisiriw ka lajɛ min kɛra arabadon zuwekalo tile bi saba ani kelen san ba fila ani mugan naani o y'a yira k'a fɔ mali bɛna foroba pankuru cakɛda kura dayɛlɛ min tɔgɔ bɛna kɛ mali airline ye walasa ka taanikasegin nɔgɔya jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan jamana kɔkanko kibaruyaw la gine konakiri jamana ɲɛmaa kɔrɔ ɲangina ni san mugan kaso ye k'a sababu kɛ fagali minnu kɛra kabini sɛptanburu kalo tile mugan ani seegin san ba fila ani kɔnɔntɔn hakililajigin na dadisi kamara nɔminɛna san ba fila ani kɔnɔntɔn ko minnu kɛra ni o dɔ ye maa kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ minnu fagara ani binkanni minnu kɛra muso kɛmɛ ani kɔnɔntɔn kan iran jamana kan hamas ɲɛmaa fagara arabadon zuwe kalo tile bi saba ni kelen san ba fila ani mugan ni naani teheran pankuru gosi dɔ la a ka janaja baaraw daminɛna alamisadon utukalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan ni naani iran jamana kɔnɔna na
ni ne fana kɛra aw kulo ni aw ɲɛw garijɛgɛ ye an ka bi dɔgɔkun kibaruw la aw ni ce a ka ɲɛmadali la ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ